Esther the Black Teacher ndabweranso mazulo ano ndi update eh ulendo uno ndabwera ndi update imodzi tikudziwa kuti Donald Trump ali ku Switzerland ku Davos kumene analankhula zulo zomwe tinalankhulanso pa update ya mamawa ija Eya, tsopano Donald Trump wakhazikisa kapena kupanga launch officially charter, ee, ndondomeko ya bungwe limene wakhazikisa lotchedwa Board of Peace, ee, the Board of Peace. Eya, uh, Board of Peace imeneyi akuti ndi chani? um, Donald Trump um, nthawi zina amatha kupanga zinthu zabwino okay eh um tanenapo kuti mkuluyi ndi obowa chachikulu chimene amabowera ndi chonena kuti amafuna kuti chinthu china chilichonse chimene chikupangidwa iyeyo akha- dzina lake likhale patsogolo eti ngati patsogolo palibepo dzina lake chinthu chimenecho iyeyo amatha kudana nacho amatha osachipanga sapoti Ok, ndinapereka chitsanzo cha ku America, anadana ndi Obamacare yomwe inali health insurance program eti universal health insurance ya ku America kuti aliyense anthu ama low income akhaleko ndi mazimu yawo kumene koko koma chifukwa choti imatchedwa Obamacare the Affordable Care Act yomwe inapangi- ina- inayikidwa malamulo ngati lamulo ku America anadana nayo kwambiri kudana nayo mpaka leloli anakwanisa kuichotsa ndithu kuti basi kuti cholinga kuti asazamvenso dzina la Obama kukhala ndi Obamacare ndiye iyeyo abwerano ndi plan yake yofanana ndi yomweyo mwinanso yosafika pa iyoyo yani koma chifukwa choti iyoyo ili mu dzina lake he will be happy ameneyo ndi Donald Trump Uh, kwa anthu amene mmaphunzira munaphunzira za human behavior mutha kumutchula uh, uh, kuti ali mu category yanji anyway board of peace board of peace iyi akuti ndi uh, gulu la anthu amene wasankha iyeyi amene wapanga invite kuti akhale ma members omwe adzikambirana ndi kuyendetsa za peace kapena mtendere pa dziko lapansi pano idea yake yoyambirira inabwera ndi mmene amapanga negotiate ceasefire ku gaza pakati pa israeli ndi hamas mukumbukira kuti anapanga uh, deal kumapeto kuja imene anatulutsa uh, ma hostages amene anatsalira aja komanso kubweza mitembo ya anthu amene anaphedwa m'manja mwa Hamas ndipo Israel inatulutsa ma prisoners ambiri ama Palestinians eh yeah, deal imene ijayo kumapeto kwake anabweranso ndi plan ina yonena kuti ku Gaza kuja kusinthidwe kumangidwe kukhale ee city ya nyuwani eyaa and pla plan imene iyoyo ndi imene inayambisa idea yake yonena kuti board of peace okay koyambirira ananena zimenezo kuti after first round tizakhazikisa board of peace anthu amene awo a- amene athandizire kuti kumene kuku kukhale mtendere kumangidwenso bwinobwino ndiye plan ija inakula sopano kukula kwake sopano board of peace yomwe wapanga lonchi akufuna kuti ikhale izigwira ntchito zomwezo zomwe imagwira UN eh, United Nations plan yake ndonena kuti iyi board of peace yomwe yayambika mdzina lake ndipo iyeyi wapangidwa kukhala indefinitely uh, chairman wa board of peace meaning kuti even akazasiya president ku america iyeyo be azakhala chairman wa board of peace akufuna izigwira ntchito zomwezo zomwe UN United Nations ikuyenera kumapanga koma iyeyi akufuna iyi amadana ndi United Nations chifukwa he cannot control United Nations pomwe iyi he can control it okay eya ndiye um, kwapangidwa launch board of peace and there's something interesting anatumiza ma invitation kwa atsogoleri a mayiko osiyanasiyana including China, Russia, Eya, Belarusi, matsogoleri ambiri a Pakistan, matsogoleri a ku South America, ku Europe. Ku Africa, mtsogoleri amene waitanidwapo, amene tamuona, ndi wa dziko la Egypt. Mtsogoleri wa South Africa sanaitanidwe. South Africa as one of as the biggest economy here ku Africa sanaitanidwe, koma waitana Egypt ndi ma Arab countries eh, ndikuzabwera Qatar eh, kumene kuku nkuzabwera Russia, China nkuzabwera ku Europe kwachina Italy ndena ndena Ndiye anthu ena avomera, ajoina. Ena sanajoine, sanayankhe. Padakali pano tikudziwa zoti Russia inaitanidwa koma sinayankhe, sinajoine padakali pano. Sitikudziwa kuti ijoina kutsogoloku. China inanenanso kuti inapangidwa invite, sinayankhe, sinajoine. Okay? Um, ku Europe anapanganso invite mayiko ambiri a ku Europe amene sadayankhe, sadajoine. Okay, kaya ajoina kutsogoloko sizikudziwika. Amene ajoina padakali pano ndi maiko ati? Amene ajoina padakali pano ndi maiko ambiri a ku Middle East kuphatikizapo ku Asia kwa china Pakistan, eya, eh, ndiye kuli Argentina, eya, eh, ndiye kuli eh, Indonesia, eya, eh, maiko amene awawa ndiye nkuzabwera Qatar, eh, maiko aku aku aku Middle East ambiri ajoina. ok komanso wayitananso mayiko aku south east ku eastern europe achina belarus amene ndi abale a russia eti eh, belarus ili kumeneko yayitanidwa ok anayitananso israel netanyahu koma netanyahu sanapiteko ok and netanyahu is not very comfortable chifukwa wayitanako ku, ku board of peace ku mayiko ena onena kuti ndi Netanyahu ndi Israel saonana bwino. Waitananso kumeneku Zelensky wa Ukraine. Koma Ukraine yanena kuti mm, sili comfortable kuti ikakhale mu board of peace ndi Russia, Russia yoti ikuwapanga attack. Okay? Yeah. So anyway, eh, ku board of peace monga ndanenera iyeyi wasankhidwa wasankhidwa kapena wadzipanga eti eh, kukhala chairman indefinitely number one. Number two, maiko amenewawo amene akulowa nawo mmenemumuwa akuyenera alipire 1 billion dollars ee price tag yake ndi imeneyo kuti inuyo mulowa eya ndiye yolowera yanu membership yanu ikhala 1 billion dollars sindikuziwa kuti ma arrangement yake ndi yoti 1 billion dollars imene iperekedwa bwanji eya komano those are the things that have been done now when you look at the whole plan yonena kuti ku gaza kumangidweso Eya, mmalo moti ku Gaza kuja kuzingokhala kumalo kopezeka United Refugees Agency, eti UNHCR, eh, United Nations, afuna Gaza ija ikhale economy, ikhale dziko bwinobwino, eh, likhale dera bwinobwino loti lili ndi ma- ma ili ndi economy, eya, anthu akugwira ntchito zawo zabwinobwino, kuli masukulu, kuli chanichani, ikhale ngati Dubai imene akunenera mwini wakeyo, eh? Yeah which You can say kuti it's, it's, it's good to, to have a, a, a plan like that to rebuild Gaza for the people. It's good. Ngakhale ma critics ena akunena kuti ah, amwene izizi ndi za business basi. Angofuna za business. Eti kunena kuti kuti mufuna mungowachotsako anthu chifukwa mmamati mumange ma cities anuwo nde kuti anthuwa muzasunthako. and they cannot afford ndiye kuti kuzangokhala kwa anthu olemera uh, ena ma critics ali choncho komano you cannot take away the idea kuti the idea is good ineyo ndimamvetsera ma speech onse ma presentation awo pompano chimene ndaonapo nchonena kuti izizi akanatha kupanga ndi united nations kuli mabungwe achikhalire amene amagwira ntchito ku palestine amene akanatha kugwira nawo ntchito koma donald trump afuna kuti chikhale chinthu chake chimene chikhale pa CV yake, chimene chikhale pa record yake, chimene angamapange boast kuti ineyo ndi amene ndinakhazikisa the board of peace nde inuyo muzindipembeza ine. I think that's the, the idea. Yeah, so if you hear in the news about the board of peace yakhazikisidwa ndipo idakali choncho. Zikomo kwambiri.